Ah, komanso foni imodzi ikhoza kugwiritsidwa ntchito ndi mudzi wonse Ah, ubwino wake ndi wakuti uthenga uja ukabwera ah, muka- mukauwerenga pa foni paja umafita susungidwanso pa foni pompo Nde- Hey, amalawi zinthu zijatu zalowa chibwana akunena kutitu smartmatic ija tsopano yawolokera ku foni Akuti Amalawi mungathe kukwanitsa kumaona maina anu mukaundula wa voti kudzera pa foni, system ija ayilumikiza ku network kuti tichite verify dzina lathu mukaundula wa zisankho. Akunena kutitu mudzi wonse ungathe kugwiritsa ntchito ati foni imodzi yokha, foni imodzi aliyense aona dzina lake mukaundula wa zisankho. Tapangani like. comment komanso subscribe. Mukuti bwanji pamenepa Amalawi? ere ku nkhani yathu yokhudza chisankho ah, pamene tikukonzekera chisankho pamakhala ndondomeko zosiyanasiyana zimene anzathu a bungwe loyendetsa chisankho la malawi electoral commission mec amakhala akukhazikitsa komanso kutsatira ndi cholinga chofuna kuonesesa kuti chisankho chathu chizayende bwino chizakhale chovomerezeka ndi wina aliyense nde mwezi uno wa meyi pali ndondomeko ina imene bungwe la mec ah, lakhazikitsa imeneyi ndi voter verification exercise ndondomeko imeneyi pa chichewa ndiyonena kuti anthu azitha kupita ndikukasimikiza maina awo mukaundula wa voti ndikukaonesetsa kuti kodi dzinalo ndilawodi ngati pali zolakwika zina zikonzedwe kuti ikazakwana pa 16 september zonse zizayende bwino ndiye bungwe limeneli likunena kuti ah, kukhazikitsa njira yosimikizira maina mukaundula ah, wa voti kugwiritsa ntchito foni kapena lamya sizikutanthauza kuti bungweli silitsegula malo ah, ochitira ntchitoyi m'madera osiyanasiyana chifukwa pakadali pano palinso kuthekera kuti inuyo mukhoza kupanga verify kapena kusimikiza dzina lanu mukaundula wa voti kuzera pa foni ah, mwina nkutheka anthu timakhala tabizika ndi ntchito zosiyanasiyana tilibe nthawi yoti tipite pa senta tikayime pa mzere mukhoza kupanga pa foni koma kunena zoti ngakhale kuti akhazikise njira imeneyo sizikutanthauza kuti ndikuti masenta awo satsegula. Mneneri wa bungwe la Malawi Electoral Commission a Sangwani Mwafulirwa ati ndondomeko yogwiritsa ntchito foni ichepetsa ntchito yomwe imakhalapo posimikiza mayina kamba kuti anthu ena akhala kuti akusimikiza mayina awo pogwiritsa ntchito foni kapena lamya ya m'manja. Pokalaje ali ndi zambiri mu lipotili. Bungwe loyendetsa chisankho la mec lati kukhazikitsa njira yotsikimizira mayina mu kaundula wa voti kugwiritsa ntchito lamya Sizikutanthauza kuti satsegula malo ochitira ntchitoyi koma kuti ndondomekoyi ichepetsa ntchito yomwe imakhalapo potsikimiza maina mu kaundula wa voti kamba koti anthu ena adzikhala kuti apanga kale ntchitoyi kudzera pa lamya. Malingana ndi mneneri wa bungweli Sangwani Mwafulirwa wati ndondomekoyi yayamba kale pakali pano. Iwo ati anthu omwe apeze vuto lililonse ndi njirayi ndiye kuti bungwe la mec likatsegula malo otsindikizira maina m'madera awo adzapite ku malowo kuti akawathandize. Tayika ndondomeko yokuti anthu athe kutsimikizira maina awo ah, m'kaundula wa voti pogwiritsa ntchito foni. Ah, Tikumafuna kuti ayimbe star 2509 kuika hashi kenako ndikuyimba akayimba azapemphedwa kuti asankhe chilankhulo chimene akufuna kaya ndi chizungu kapena chichewa kenako azapemphedwa kuti alowetse nambala yawo ah, ya chiphaso cha voti ah, namba ya chiphaso cha voti imayambira ndi g ah, apo ayi alowetse nambala ya chiphaso chawo cha unzika akakhala kuti analembetsa mkaundula wa voti ah, makinawo ena kuwabweretsera uthenga umene uwonetse dzina lawo komanso boma constituency ndi senta imene iwowo analembetsa mkaundula wa voti Ah, tinene kuti iyi ndi ndondomeko imene tayika ngati yophatikizira pa chimene lamulo limanena kuti malawi electoral commission imayenera itsegule masenta ndi kupereka mpata kuti anthu atsimikizire maina awo mkaundula wa voti kudzera pa foni sizikutanthauza kuti masenta sititsegula iyayi kuyambira pa 13 mpaka pa 31 tikhale tikutsegula masenta mu zigawo zitatu mafezi amenewo ndiye tikhale tikuwauza amalawi kuti maboma ake ndi ati koma tikufuna njira imeneyi ya ya pafoniyi ithandizire kuti anthu angathe kutsimikizira pano ah, ngati pali vuto tikufuna kuti tikatsegula masenta anthu amene aja azabwere kuti akathandizidwe ah, kuti pozafika pa tsiku loponya voti zizakhale zili bwinobwino ndinenetse pano kuti tikulimbikitsa anthu kuti ayesere ndithu kutsimikizira zina lawo pa foni pakadali pano ah, ndi cholinga chakuti ngati pangakhale vuto Ah, tikazatsegula masenta mdera lawolo azapite chifukwa chakuti ngati tatsegula senta imeneyi ndimene ikhale nthawi imene tingathe kumva dandaulo la wina aliyense ngati angakhale ndi vuto ah, lokuti zina lawo mwina silikuoneka kapena akaimba akalowetsa nambala sikumaonesa zina lawo kapena mwina lutuka lolakwika ah, nthawi imeneyo ndi imene tingathe kukalandira dandaulo limenelo pa senta tikapita kudera tikamaliza ngati anthu aja sangapite pa senta sipazakhalanso mpata wina ake woti anthu amenewo athe kubwera pa senta yomwe ija chifukwa tidzakhala kuti tatseka nthawi yotsimikiza mayina mkaundula wa voti Ah, ndipitirize kunena kuti ntchito imeneyi ndi ya ule- ah, kutsimikizira mayina ah, kudzera pa foni ndi ulere Ah, komanso foni imodzi ikhoza kugwiritsidwa ntchito ndi mudzi wonse Ah, ubwino wake ndi wakuti uthenga uja ukabwera ah, munga- mukauwerenga pa foni paja umafita susungidwanso pa foni pompo nde sungadandaule kuti popeza ndinagwiritsa ntchito foni ya munthu wina ndiye kuti adziwa zaka zanga kapena adziwa ma details anga ayi ntchito yotsikimiza mayina mu kaundula wa voti ichitika m'magawo atatu ndipo gawo loyamba liyamba pa 13 mpaka pa 15 meyi maboma a chitipa karonga ntchisi mzinda wa mzuzu salima dedza nkhotakota machinga chiradzulu Balaka, Phalombe, Neno ndi Mulanje ndipo gawo lachiwiri lomwe liyambe pa 21 mpaka pa 23 May lichitika m'maboma a Nkhata Bay, Rumphi, Likoma, Kasungu, Dowa, Mchinji, Ntcheu, Zomba, Blantyre ndi Thyolo. Gawo lachitatu komanso lotsiriza lidzayamba pa 29 mpaka pa 31 May m'maboma a Mzimba, Lilongwe, Mangochi, Mwanza, Chikwawa ndi Nsanje. Dziko la Malawi likuyembekezeka kuchititsa chisankho chosankha mtsogoleri wa dziko lino, aphungu a Nyumba ya Malamulo ndi makhansala pa 16 September chaka chino. M'malo mwa Mibawa ku Blantyre, ndine Paul Kalaje.
lipoti limenelo kuchokera kwa paul kalaje kungokambapo a ntchito a yotsimikiza maina mu kaundula wa voti imene ikuyamba pa 13 may mpaka pa 31 may yomwe ndithu ikuchitika pansi pa bungwe la malawi electoral commission pomwe tikukonzekera chisankho chachikulu chimene mfundo yayikulu makamaka imene akamba ndiyonena kuti a, akhazikitsanso mwayi woti anthu mukhoza kugwiritsa ntchito foni kapena lamya ya m'manja Potsimikiza mayina anu popanga dial star 2509 hash ndi kutsatira ndondomeko zonse zotsatira. Iwo akuti ngakhale kuti ah, akhazikitsa ndondomeko imeneyi komabe ma centers ena akhale ndithu otsegula. Cholinga chokhazikitsa ntchito imeneyi nchonena kuti anthu amene mwina timakhala ndi ntchito zina tithe kukwanitsa kupanga verify mayina athu mosavuta kuchepetsako kantchito kena. Komabe ngakhale zizo- zili chomwechi anthu ena magulu ena akunena kuti Ah, ndondomeko imeneyi ichotsedwe ah, makamaka iyi ndondomeko yamakono nayo ndondomeko imeneyi ichotsedwe mkulu wa malawi first a bon kalindo ndi mmodzi wa anthu amene akufuna zoti ndondomeko imeneyi ichotsedwe pa zifukwa zosiyanasiyana timve zambiri mu ripoti la adrian gulu loziyimira palokha pa nkhani zomenyera ufulu wa anthu la malawi first lapempha bungwe la mec kuti lichotse ndondomeko zamakono zakaponyedwe ka voti Smartmatic pasanathe masiku 14 omwe ndi sabata ziwiri. Polankhula ndi atolankhani, mtsogoleri wa gululi Bon Kalindo anatambasula tsatanetsatane wa madandaulo omwe Amalawi ochuluka akudandaula za ndondomekoyi kuti siidzafikira Amalawi ochuluka zomwe zidzapangise kuti anthu ambiri asadzaponye voti. Funso limene mukufunsa kunena kuti bwanji mukuchita mwakha ngati mwalunjika kwambiri ku nkhani ya Smartmatic, aa sitinalunjike ayi. komano kapena kulimbana ndi mec ayi ife tikungosatira chimene chili chabwinocho chifukwa tikudziwa kunena kuti ngati anthu angagwiritse ntchito machini amenewa sitizakhala ndi zisankho zimene zizapereke ma results abwino zisankho zimene azavomereze wina aliyense chifukwa m'malawi muno muli ma, ma constituency 20, uh, 200 kuwerengera 200 pasenta constituency yense ndikophweka kwambiri ndiye asatinamize kuti ndizovuta uh -uh. Komanso iwowo akuyenera adziwe kunena kuti zisankhozi si zawo, zisankho ndi za ife Amalawi ndipo ife Amalawi tikupempha kunena kuti tikufuna tivote mu njira iyi. Iwo akutikaniza zikusonyeza kuti pali china chake chimene akudziwa chimene akubisa mkatimo. M'mawu ake, iye anapemphanso bungweli kuti liyike padera ndondomeko za kawerengedwe ka mavoti lisanafike tsiku loponya voti lomwe ndi pa 16 September chaka chino. Mufundo zina, iwo anawuzanso adindo ogwira ntchito za boma kuphatikizapo omwe adzayimire pa mpando wa atsogoleri wa dziko lino kuti apereke tsatanetsatane wa momwe anapezera chuma chawo komanso komwe kunachokera ndalama zopezera chumachi ndi kupereka umboni okwanira ku bungwe la Malawi Revenue Authority, MRA kalindo anati bungwe la mec lisiye kutenga zisankho ngati ndi zawo koma liwalole amalawi azasankhe mtsogoleri wa kumtima kwawo komanso kumva madandaulo a amalawi mmawu ake naye woyimira gululi mchigawo cha kumpoto lyton mangochi anati ngati bungwe la mec lisankhe kunyalanyaza za madandaulowa iwo azakhala okakamizidwa kutseka zipata za songwe zolowerapo katundu komanso anthu m'malo mwa a mibawa television kuno ku lilongwe ndine adrian mvula dziko lino silobwereka dziko lino this country belong to you and me we are the authors and finishers of our faith and this is our country and then tiyeni dziko lino tililemekeze kuti mulungu adatipatsa kuthekera kwathu